Cruise 5 yafika kuno kuti ticheze ndi Mai Nayele. M'manja mwangamo ndanyamula mendulo ya ulemu imene analandira ndi Mai Nayele Jekete mu 2008 akuti Diversity Leader Humanitarian Award kapena kuti Umunthu. Mai Nayele amadziwika ndi zinthu zambiri koma kwambiri amadziwika ngati Zamba. Takulandirani Mai Nayele. Zikomo. Kodi Nayeleyu ndiye kuti ndi dzina lanu ndithu? Dzina langa ndithu lobadwa nalo. Osati Mfunda ayi? Ayi. Limamveka ngati Mfundatu. Ayi, Mfunda, Nakwenda. Nakwenda? Eeh. A Nakwenda. Eeh, Nakwenda ndithu. Koma dzina lenileni la pamsonkho ndi Nayele. Nayele basi. La bambo Jekete. Aha. Tathokoza kwambiri. Ndithu. Ah, katundu uyu tibamuika apa. Tikamba zambiri za katundu ameneyu. Koma poyamba nangofuna tidziwane kaye. Tuyankhulira muno ndi m'mudzi mwa a Chipalamnjira. Mudabadwira konkuno kapena kumudzi mkwina? Ndidabadwira konkuno. Kubadwa, kukula konkuno. Konkuno. Oho. Eh. Mudabadwa mpakale ndithutu. a nkale. Eti? eh, Mumadziwa zaka zanu? sinzidziwa sinzidziwa ayi. Mmakumbukira kuti tsiku limene amadati kuda- kudachita dzombe kwambiri tsiku limene. Inde. Koma mpaka nthawi ndithu. koma nkale Eti? dzombe tidatola nawo Mutola nawo dzombe. eya mmene mmene a Kamuzu amabwera kuchokera ku ku Rhodesia nkuti mulipo a ndipo ndilipo mulipo ndithu eh, eh? ndilipo Moti ulamuliro onse wa Kamuzu inuyo ndiye kuti muli atsikana nthawi imeneyo. kuudziwa ndithu Ehe. mmene Mai Maloya ndithu Mai Maloya Eya. a mchipani cha mcp amenewo. Aha. Ah, chabwino. ndithu Kusukulu mudapitako? ayi Eh? sindidapiteko Olo Tikani- tsiku limodzi lomwe? ayi tinkayimba sukulu yokha ya kwachayo Oh, yakuluakulu ija yoti tsopano wazindikira kuti munthu ine koma kulemba kokha nkuwerenga ndidziweko. pang'ono ndiye basi ndiye kumapitano kusukulu ya kwacha tsopano basi ka- koma chibwana chanu kunali basi umakhala umangosewera umangokula timakhala ndithu tidali opusitsa kale Eh. eya tatuzani nthawi imeneyo kukula kwanu kumakhala kotani chenicheni chimene mumachita ndi chiyani ngati ana ngati atsikana pa khomo tinkangosewera kumangolima kukonola basi iri kumfika mirama zasukulu osazitani koma sukulu idali itayamba kale nthawi imeneyo okalemba pansi eh Eya ife tikati tikapita Eh. oli palije wolipirira chikhala ukadakhala mwamuna tikadaphunzitsa Eh. kuti nonthu ukazokoka ah, koma kwa awasiya Ah, ah, oh, sukulu inali ya amuna nthawi imeneyo. eya amatitero kutipusitsa kwakeko Eh. eya Koma kumakhala kupusitsa chabe chifukwa alipo ena atsikana amapita ndithu kusukulu nthawi imeneyo. amapita Mm. anzathu ali mmakolo awo olongosoka Oho. tsono ife okulira mmakolo athu osazindikiridwa Eh. mavuto Makolo amachita chani nthawi imeneyi? Basi kaya amakonda kulima. Eya. Mhm. Ah. Nditude. Tsopano chenicheni chimene tabwerera pano mwina Mm. ena sadziwa kuti mayi Nayeli ndi ndani kapena kuti kodi iwowo atha kucheza nawo chifukwa chani. Tatiuzani zambiri zimene zimachitika pano mwachidule chabe. Mmachita chani pamalo pano chifukwa mmene timafunsafunsa amati ah mupita kuchipatala mupita kuchipatala. Kufika pamalo pano kodi pano chipatalacho nchiti akuti ayi mwafika mpano pachipatala. Eya. Eh. Ayi Chilangizo akagwira ni makolo Eya. ndi amayi aja ali kudwala ankati muzindikire mtengo uwu, uwu wobereketsa, Mhm. uwu munthu wamuna, Mm. uyu munthu amene ali ofuna uno wiri otatu, wina unayi. Mhm. Mutero amayi eh, tsanene mupita kuti kupusa kwa ifeko. Mm. Ndikane kuti ah, ine poti ndikudwala sindidzatsegula kufa. Mhm. Ndidati ayi tiphunzitseni. Mm. Kodi angondiphunzitsa zokhazo Oho. ndiye kenaka nkudzatiuza kuti "Ah, anthu aja kuti ota omwalira Mm. tsiku lomwelo utatiuza Mm. ndiye kutulo adandibwera ngati pamaso Mhm. kumene kuti iwe ukhale mchipatala ukakhala mchipatala mpaka ukhala nacho chamuyaya kuzombola wanthu dziko lino kumanena mitengoyo oh. ine nkumalembera mitengo ija tsono mmalemba bwanji ukaza simudziwa kulemba mchifuwa mumalemba mchifuwa eya mmaganizo mwanga ngati ambuye adandilowa ehe nkumazindikira zimene zizo ndiye kundiuzanso kuti apo zidzioneka ndi galasi oh. ndidati achabwino Padabwera Amayi Konga akuti uzidziwa bwanji zimenezi nkuti ayi bwerani nkuonetseni ndiye ndidapanga zinthu zija ndiye Akonga aja adathawa adati anchani chikatero nkuti ayi opereka ndi Ambuye Yesu oh mutero nkuti ee zikutha bwanji ine nkuti mm akuti chisadzati chidzathe chipatala chino kuzombola anthu mutero ee ayi zikomo. Ndatabweranso madokotala ndadzathawa nthawi imeneyi ondigwira. Kenako ndaona kuti okabwira ndi okambewa ndi okanyama obwera onse ndi ankhalamba. Ndiye mmenemo ndigwire ntchito apoko. Eh, Nyumba yanga ili pamwepo kutere manga masasa uko. wena utabwera umene kuti tsonotu munthu ti apa mwalira omwalira kupita ine ndangopita nkwamchotsa kumatenda okhawo mwanayo ngomwe ndiyambira pano mwanayo ngomkulu nchembere kanayi oo iya adapedya mokufayo oo ine kuyambira pamwepo ntchito imeneyo osaleka ayi ndiye kenaka tsano ndidaona kuti adzamtenga kupita ku maphunziro pakati tidapita ku nyanja tidabwerako kuja ku Chitukuko sirimako oho Eh, ndiye upita tsakukwinzi kenaka kudzamtengaso tsapano simakhala pakhomo ayi eya mpaka pamene atatsakula chipatala senta ija ndamanga nawo senta ija oho kuchokera kusiku kuja nikubwerako Ehe. mpaka senta ndakatsakula nawo kuja ndakatsakula nawo senta tabwelako nkudzantengaso nkupitanso kumaphunziro simakhala padera ayi Mhm. ndiye nkhani yake inakhala yoyendayenda kenaka nkuntenga nkupita kuti ku blantyre madokotala okhokha tsapano kumene muba- mu- kumene mudakandira mendulo iyi eya 2008 aha mmene amayi amamwalira Nkuti muli nzaka zingati? Kuti muli muli muli mtsikana wamkulu bwanji nthawi imeneyo? Ah, ndi ntchembere tsapano. Muli ntchembere kale Eh. mmene amayi amamwalira. Mhm. Ndiye amayiwo nzoti amachitanso zomwezi za uzambazi kapena iwo anali anali chani kwenikweni? Awo ankangowatenga chabe kumakachotsa matenda mmidzi. Kuchotsa mukati kuchotsa matenda mutanthauza chani? Munthu obereka Eya. angasokhalidwa Eya. nde iwo kupita kukatenga kukachotsa matenda okhawo munthu otsalidwa. Oho. Eya. Ndiye inuyo mmene iwo amapanga zimenezi, inuyo munkaphunzira kapena mmangowasiya kuti ayi izo nzawo kenako atamwalira mpamene mudadzayamba, zi, pamenepo zidakhala bwanji? Pamene amamwalira osati pamene iwo ankandiphunzitsa ayi, Ehe. eya koma zidandibwerera ngati kumaso Ehe. kuli ku tulo eti, Atamwalira iwowo. atamwalira iwowo. Oho. Ndiye ankanena kuti usaleke ntchito imeneyo uzigwira ndithu. Oho. Eeh, ndiye popita kochi adza kukaonetitsa. Eh. Akadzauza kagwirani ntchito. Oho. Ti- Tikuva kuti munachita maphunziro munakhala ngati munadzakambako koma maphunziro munachita 1978. Mm. Kalekale ndithu limenelo. Kale. Maphunzitsi- Maphunziro a boma okhudzana ndi uzamba. Tatiuzani zambiri za maphunziro amenewo. Chinachitika nchani? Adadzachita nditenga pakhomo pano Eh. aku Wonga Eya. nkupita ku Bwaila. Oho. n'kumene ndakayambitsa maphunziro ndi ndekha ndithu kenaka nkumakatenga amayi Kachere ndi amene ndikunena ankhalambawo oho eya kukakuphunzitsani amakuphunzitsani za chani kwenikweni? za uzamba aha e kuti tikhale na boma tsapano oo koma nkuti inu mutayamba kale nthawi mtayamba imeneyi. kale mmene mukuma mukugwiritsa ntchito zimene adakuonetsani kumaloto aha paja amabwera kamuzu paja ntapita maphunziro kamodzi Oho. chaka chimenechocho Mm. sono apa pamene patchulidwa kuti pa Nayere Eh. udali minda yonseko nyemba akusi Mhm. osati padali manyumba ayi Mm. koma ndachuluka gulapo ndekha tili limodzi ndi achimwenewo Mhm. iii pali nyumba yanga imodzi imene pajapo Oho. iye basi waja manyumba aja palibe napaso msauja palibe ulupasa sija lija Eh eh eh eh. kubwera kwa kamuzu ntchito ndayamba kale sinukana Mm. sinuzindikira Mm. kapena kubetchera Mm. koma munthu adzafe wamimba Mhm. koma sanafepo sipanafeko munthu wa mimba pano. ayi chiyambireni chiyambireni ma 1980 Basi. kuthandiza anthu basi kaya ndiye mlendo wathu mpulogalamu yalero ya cruise 5 mayi nayere amangotchuka kuti Mayi Nayere. Koma ndi mayi Nayere Jekete. Nayereyo ndi dzina lawo ndithu. Akuti si Mfunda ayi. Mfunda n'Nakwenda! Ngati mufuna kutchula Mfunda. Koma dzina lawo ndi mayi Nayere, limeneli ndithu la pa msonkho limenelo. Nyimbo m'mavera? M'mavera nyimbo mayi Nayere? M'mamvera apa. M'mavera nyimbo za mtundu. M'makonda nyimbo za mtundu wanji tatiuzani? Eh, nyimbo zake zambiri simungathane nane. Zambiri. koma tiyesetsako pang'ono pokha anthu afuna adziwe kuti kodi mayi Nayere akati akondwa nyimbo zimene amamvera kapena zimene amayimba kapena zimene amazidziwa nzotani hayi mwina ntha kukanika kusi- kukanika ndikulemba koma kuyimba mbuyanga ndinu Yeah. bwenzi langa ndithu inde Mm, zimene mayimba ndichitenji na- ngati Ngati. kumwamba si kwathu inde kaya angelo atani kodi akodola pakhomo la chani lamwamba ndipo Ndipo dziko dziko lino lapansi. lapansi silingayese kwathu yauzimu imeneyo imeneyo Akutero oti akuti akakondwa kodi akamaimba nyimbo mwina titayang'ana kukonda kwa mlendo wathu program ya lero ya Ndithudi. Cruise 5. Kodi zimene mmachitazi Mm. ndi using'anga, uzamba, chipatala nchani kwenikweni? udotolo udotolo ife kusing'anga ndiko kumakhala masupala Inu simuchita zasupa pano. ayi Supa ayi ndine mayi wachigwirizano ku CCAP, mayi wachifundo. Ah komano izizi zonena kuti inuyo ngati mukuti mmapemphera mwati amayi anu adakuone adakuonekerani utulo mm. oti amwalira mm -hmm. nkumakuuzani kuti ayi chitsamba ichi chitsamba ichi ndikukuuzani ndiye zaufititu zimenezo nanga munthu wakufa ama ama ama amaoneka Miz, amafu. mizimu munthu wakufa a. Malingana mzimu wako ukakhala achikhirisitu umaoneka chifukwa iwenso umagwira ntchito ya chikhirisitu. Ah, wa munthu oti wafa nkumaonekera ndiye kupati pali chikhirisitu pamenepo. Munthu oti wafa Eh? Eh, zikuchitika wenanso adatuluka tuluka ma- ukufa Anatuluka ku? kutuluka manda ndimayenda uyenda ndini ah, ifa ine pamene pamene ndafuna omvetsetsa kuti kodi zitsamba zimene magwiritsa ntchitozi ndi zimene ama okay inuyo ndi sing'anga mmasiyana chiyani tidasiyana pasupa Mhm. Mm. Ndimatenga supa nkutenga mphini kuti ozitema munthu. Mhm. Eh, Inu kuno simutema mphini ayi. ayi. Simugwiritsa ntchito supa ayi. Ayi. Kuombeza Ayiso koma kuunika. ndiye kuombezako mudasintha kachichewa. Ngati timatenga mankhwala opaka munthu uja yeah. wena pagalasi yeah. basi wena uyo udzipanga wekha nkuona ari ndi umuunika kuti yapo pali umoyo munthu utsera pakuti ndikufunse motere mm. kuti munthu wina wachita wa zamatsenga mm. ndiye mwina munthu uja akanika kuchira kapena mwina pathupi pake pakusokonekera mm. nkubwera kuno si ndetu mudzamthandiza inu Akabwera kunoko kuti adamchitira za matsenga mm. ine kunoko nimangulemba kalata mm -hmm. nimangoitanitsa galimoto mm -hmm. akatana nenkuri kuchipatala basi koma inuyo si mungalowererepo pamenepo ayi ayi mmesa muyamba mwachotsa kaye za matsengazo kenako nkumuthandiza munthu ayi posatheka mm? nakajo ngati oda kujirirana ine nizindikire kuti ine ngakhale ndilimbikire kuti nthana naye mm. aluza moyo munthu Sanapezekeko anthu ena amene mwina samvetsetsa za zimene mmachita, mwina amaona ngati kuti mmachitanso za using'anga nkubwera nkumadzakunong'onezani kuti a mutandithandiza kamtera kena kake koti nzikachita zotere zotere? Sanapezekeko? Ayi. Aliyense amene amabwera pano amadziwa kuti uku tupita kwa zamba basi. Basi. Ah, amabwera kuno amati ndipite kwa dotolo. Akandione kodi mwana adagona bwanji mthupi langa. Kodi ndili bwanji? Kaona kuti alibe magazi. Ayi, alibe zonse monga ngati zikhaliramo kuti mm. wochiona cholimba mm -hmm. ndi amene ndimakana pano wampeni mm -hmm. ndi amene mmatumizira simuchita za mpeni pano ayi ayi pano munthu abadwe mwachilengedwe mwa, mwa mene adapangira mm -hmm. tatiuzani zimene mmathandiza pano ndi zinthu zotani ngati ngati ngati adokotala Mumathandiza mavuto otani? Anthu amene amabwera pano nkumachoka pano kuti ayi tinapita kwa Nayele, ayi atithandiza, ndi zinthu ngati ziti zimene ndi zinthu ngati zimene mmathandizapo? Ine pano mathandiza munthu oti kapena munthu om- obwera pano ngodwala nditere Mhm. tsono umupatsa ngati ndi mnthu wamamuna koma ngodwala eti Aha. mankhwala ake nkungomtengera ali momwe mkatimo Aha. ndimangomthira mkapu nkumwa zija zachimuna zija nkutha munthu uja kumabajitsa mwana osangana ali ngati mnthu wamamuna wani imezo okanika kubereka Eh. atamene Munena iyi. kumnengera ndithu ka Oho. Eh, wamasengawo kumnengera zimenezozo Oho. Eh, tsono ine matenga mtengo wanga omwewo Ehe. nimpatsa Ehe. mpaka zimene zija achira munthu uja Ah, pamene sindimvetsetsa bwino bwino. Mwandikulunga mmasamba. ayi Apa ndidikulunga unakwenda waoneka. Unakwenda weni weni waoneka. Mwati munthu amene ali muvuto lanji? Amene wabwerayu. munthu uyu uyu Eh. olo kuchipeta komwekonso Eya. timatumizira anene eya munthu ndi mnthu wamkazi eya tsono ngodwala pakati eti. eya tsono mimba kuti watha minyezi 10 uno wa 11 sauchira ayi. saluchira Mm. koma munthu wadamsandutsa mnthu wamamuna eti Mm. mudziwa mepo oho ndiye akanika kuchira chifukwa adamsandutsa munthu wamuna angachire bwanji ndiye amabwera kuno abwera kuno ine ndimuunika tsono mankhwala angawo sindiye kuti mankhwala amphini achiyani ayi ayi koma ine mmatenga mankhwala aja nkukanda kumninkha Mhm. akumwa mkapu ndithu Mhm. basi zija zachimuna zija zitani Zicho. zikutsuka Mhm. basi ali ukabaditse mwana Pamenepo mwandimasula. Tipitirire nza nza. Nziti zina zimene mathandiza pano. Zina zimene zowena akumalengerana zoti matenda athu akumwamba awere. Mhm. Olo kumpatsa ndi mthu omwe mwina imwe. Mhm.

kumka ndiye kumpatsa mbulu akakamba kumakodzakodza khweru khweru khweru khweru thupi lake lija linachepa lija osandutsa- osanduka mnthu wamamuna Oh, oh. zimatero Ehe. eya nanga kumbali ya amayiwa oti mwina ena amene amakumana mavuto ochira ndi mavuto ati amene mumatha kuthandiza pano mavuto ake Mm. amene nimamthandiza munthu uyu akanika kuchira Mm. ndiye nimamtenga mankhwala ena aphala ufa umenewo kuthekoti mankhwala yoyeranso mankhwala amaphika phala namamwa basi njira kumakatseguka nkumakachira ngati odachita kamaliro basi amachoka yekha kamaliro uja e, mwamunake samakhala pamwepo mwamunake adzadikirirawo mmati bwerani mdzaone nokhano akazi anu nthawi yakwana basi amangoona zinthu zotere zachitika ndi atsikanawa amene osaberekawa e, ndi amene amadzapempha wanawa anthu amadzapempha ana kuno opempha wana kuti ku- kuti sabereka ndi afuna akhale sabereka wana mchibadwa ehe nde ine ndifuna mwana eh ndife timapempha kuti tsono mufuna mwana wachiyani yeah akati ndifuna mkazi Eh. ali mamuna ehe umpatsa mtengo wa mwana mkazi umpatsa mtengo wa mwana mamunawo ali ndifuna awiri ali ndifuna atatu nde timatenga milingo yawoyo kumapereka timatenga akaphikani mzikamo tayimani Mwati pali mankhwala oti munthu ukhoza kusankha kuti ndikufuna ndikhale mwana wamkazi kapena ndikhale mwana wamwamuna? Nkutheka ndithu? Ah, ah, ah, ah. Ineyo? Eh? He, Zimatheka zimenezo? ndaleka. Ayi musaleke. Sikagulu muona. Eh? Eh. Ah, koma osatheka. Munthu amene kuti ayi kuchita kusankha kuti ndikufuna Usankha wamuna ndikufuna tsopano. mkazi, ndikufuna mamuna ndi ineyo. Mari umakani kubereka. Eh, omnako kuleka. Eee nde ndimatsanzika nkumuitanitsa mwamunakeyo uli ndi foni ee ndiyitana mwamunako amabwera. Udamusiya uyu foti sabereka? Kuti sabereka ee iwe nde obereka ayi ine ndapita kwina udakhala ndi mwana wanu wake iwe wako ndi uwu ukamwe kaboro kamweka basi yabwera mimba chifukwa mwana amakhala ndi munthu wamwamuna koma iweyo Uli mvuto suli bwino ndiwe. ayi uminika kaboro kamodzi kokhako. Akamkumwa kamene koko tsiku limodzi lokha basi mkazi ujanso akakhala masiku ambiri yabwera mimba. nkhani ndi imeneyotu akuluwa samaphweketsa yayi mayi Nayere akuti amalongosola zonsezo ndi mlendo wathu mpulogalamu yalero ya cruise 5 mayi Nayere Najere amene amathandiza anthu kuno ku a m'mudzi mwa Chipalamnjira, TA Chadza, Lilongwe koma sikuti anthu amene akubwera pano ndi a m'mudzi mokha muno iyayi kuli anthu ambiri amene akubwera tikhala tikumva zambiri za zimenezo koma pano tiyambe tapumira kaye tisanayambe kucheza munanena kuti mmakonda nyimbo za chipani e ndimazikonda kwabasi ndinu achipani inuyo inu chipani Chipani ndani chanji? wake ya MCP Born la MCP kodi ine Eh? osati zoya za masewera ayi ija ayi ayi ndiye mayimba kuchipaniko Eh, eh, eh, eh, sindakhalenso kwina ayi Eh? ayi nyimbo zake mmatichani abweroke ndi mweli imavinidwa mwe baba mmati chani nyimbo zake mmati chani nyimbo zakuchipani ine limali ndi anabwerapoyo eya

Mayi Naele munakhudzapo nkhani ya kubereka imene ndi nkhani imene yasokoneza mabanja ambiri. Munangowunikirapo kunena kuti yayi vuto nthawi yambiri imakhala kuti vuto ndi mwamuna am- chifukwa mwamuna ndi mwa- ndi amene ama- ama- amapereka mwana. Inuyo mkumvetsetsa kwanu vuto lenileni limene limakhalapo kuti mayi asabereke kapena mwamuna asabereke chimakhala chikuchitika ndi chani? Nthawi zina mwamuna uja Mm. angoda munthu wamkazi eti Mm. kuti akazanga sobereka Mhm. tiloula ndithu Mhm. pamene mwamuna uja Mm. mphamvu zake kukhala akhala mnyumbamo Mm. koma madzi aja athira Wafoka. opanda wonga Mm, opanda mphamvu madzi eni eni odi nthuku chapa shudibedi Tsono ine kuno ndimafuna anga mankhwala kuti nditenge ndithire apa, onsewo aja apita okha basibe. Ukangompatsa amene aka, wangomwa botolo limodzi lokhalo, zatha zonse zija. Tsono nthawi zina mkazi akhala ngati kuti mphamvu yake yaing'ono kapena ali m'masungu, ndimampatsa yakenso mankhwala, kuti iwo yakunsiwa mankhwala. Akamwa kutulutsa dzuwa kulasa dzuwa umuuze kuti ukathe masiku sikisi ndi pamene paja ndimafunsa ufuna mwana chiyani akati ndifuna wamkazi akhaladi wamkaziyo ati ndifuna mwamuna akhaladi mwamunayo ayi ine koma ndafuna ndiberekerere awiri ayi ndafuna ndiberekerere atatu ndiye ndimamuunikira penano kuti ukabereka tsono poti ubereka kumene sikwana nkosiyana pamene papo Kaya ungobereka kamodzi nkamodzi usati udzaberekenso. Koma akanena kuti ndzibereka mmodzi mmodzi ulendo utatu unayi basi omwewo umamuuza kuti ambotseka. Kuti mphamvu zako izi zikhale zili lulu thupi lako. Uzikhala wamphamvu uyetsere bwino ana awalere. Ndimawatero. Koma mayi amatha kukhalanso ndi vuto loti sabereka. Zimatheka ndithu. Inunso mumatha kumuthandiza munthu wotere. Mumadziwa bwanji kuti uyu vuto lake m'masungu, uyu vuto lake n'lakuti? M'maunika? M'magwiritsa ntchito njira yanji? M'matenga galasi kumuunika mkazi uja ndiye sasowa. Akakhala kuti mazira alibe kuchibaliro chimangofota kuzima pamodzimodzi apa. Tsono akati azisamba zathuzi, akumva kupweteka cham'mimba. ndiye kuti mulibe mazira mkatimo mulibe kanthu kanthu uko ndiye sizimatulutsa mamuna uja ngati analobereka angazikimako zonse zituluka iya ndiye mumati munthuso amatha kusankha kuti ine ndinafuna nkhale ndi ana awiri atatu Mhm, mhm. ngakhale anayi amene anayi zimatheka zimenezo zikutheka mmenezo anthu ena zimatheka kuti mwina apita ku chipatala cha boma zakanika kumene kuja kapena zasokonekera nkuwapanga refer kuti mupite kwa Naile. Zimatheka zimenezo? Wena udzasiya katundu kuno. Oh, Eh, oti mupite kwa maina ayili kumene kwa jetiye pana. kuchoka ku chipatala Kuchoka kuchipatala ndithu. zimakhala kuti chachitika nchani? Vuto loti ku chipatala akanika kuti mungathane nalo inu kuno vuto lanji? Mwana akewo kumene koko munthuyo amati akati abereka mwana uja salimba. Kubereka mwana uja salimba angobereka wokhawokha kufa. Mhm. uchembere unayi okhaokha okufa tsono akachitsanzika ah, iwe unena mbere wako kuti adachita uchembere sichisoseo pansi tsono kena ukapite kwa Nayere ukatenge mankhwala kuti mwana asatafenso ali pita komweko Ndi wenawo adadzachirachira kwamkuno adabereka wokhawokha wamoyo wena umabereka wokhawokha unyukanyuka koma ku- Unyuka? eh, wokhawokha zilonda Eh. unyukanyuka Eh. wena utsotsokera mchombo komwe Eh. ndiye ubwera kuno uyo udzabereka mwana wamoyo uyonso mwana wamoyo uyonso mwana wamoyo tsapano uyu omchotsa kuja unene kuti pita komwe udakatenga mankhwala ako ukadyerya komweko mwini ukatumanso kumene koko chitsanzo chake nchimenecho. Nanga pena poti kunoko zinthu zavuta inu nkumutumiza ku chipatala cha boma zimatheka zimenezi? Zitheka. Mmaitanisa galimoto ndithu libwera. Ndalama zake samatengeso zanga. Ehe. Eeh simtumizeso kuti ibwere ambulance koma mmamtenga. nambala yonse ya omwe ogwira ntchito komwe kuno Ehe. imatchula maina eri Mhm. mlandireni munthu ine ndamtumiza ndine kuna maina eri Mhm. ndiye kuja amakafikira ulandiridwa Mhm. Eh. zounikazi pamene pa- tiona ngati ufiti uja muukana uja kuti pamene papa pamene mwabisa cheni yake ine nifuna kuti ngati ngati kufika unthu munthu uwu ngati mkazindikirapo mmepo bethu ufiti waubisa pamenepo Ayi, mmaunika something. bwanji inu mmadziwa bwanji chifukwa Eh, enafe amene timadziwa zakuchipatala Mm. amene tidaonerako zakuchipatala timadziwa kuti ali mmakina awo amene amagwiritsa ntchito Eya. amatha kuona mwana wagona motani ayi zatani inuyo kuno mulibe zida zimenezo mmaona bwanji ine ndimatenga galasi lija nimaunika ndipo mankhwala aja akuti analipo nkadakupatsani timangopanga chomwechi nkuona nawo pa galasi paja kumpenye munthu uja pamene mmazindikira kuti mwana wa adapangasa mwana adatsogoza mwendo mwana adatsogoza dzanja mwana adatsogoza msana adatsogoza mimba na amene matumizi inewo mmaona pa kagalasiko eya ndiponso mmalembaso saini pamwepo kuti mwana adakhala chotero koma ndi ameneyo kumene kumakhala mkuchita nokha chifukwa mwana wotsogoza dzanja satuluka bwino Mhm. nkupha kwa munthu inu simutha kutembenuza kugwiritsa ntchito mankhwala anuwo ayi koma mmatha kuona ndithu nkunena kuti apapa vuto limene lilipo pa mayiyu Eh. lakuti mwana ada- ada- zi- zidasokonekera motere e chifukwa angataya kwambiri kutembenuza kutembenuza ataya kwambiri Libelie jambo marafu sana kwamba ni mtumishi. Mlendo wathu mpulogalamu lero ya Cruise 5 mayi Nayere Jekete pakuti ali ndi mashini wounika si mashininso ndi galasi galasi imene mutionetsa nthawi inake Nkonetsa eya pamene pamene ndafuna galasi imene tiliona galasi imene lakuti Amatha kuona mkati mwa munthu wa mayi nkuona ndithu kuti mwana wakhala bwanji, zonse zimene amaona kuchipatala zija akuti iwowo amatha kuona nkukuuzanso kuti ayi apapa zinthu zatere, ngati zasokonekera zasokonekera motere koma ndi galasi chabe koma ati pali mankhwala ati amangokupaka m'maso muchonchi kuti uziona pagalasipo koma ukapanda kupaka mankhwala amenewo ndiye kuti suonapo kanthu. Kagalasikonso umapakaponso timankhwalanso? Ah. koma kwa- kwaunikira apa ndithu tipumire kaye mpulogalamu ya lero ya cruise 5 kodi malo anu ndi oti anthu amangobwera kuthandizidwa nkumapita kapena ena amagonera pompano ngati muja kumachitira kuchipatala kuti ena adapita kuchidikiliro kena kuti ayi abereka kuwakhazika masiku angapo mutatiuzani zimene mmapangapo pano kuona kuti munthu uyu matenda amuyamba kapena mwezi uno ndi wake mwina zikavuta motere poti ndi mtsikana kuli bwino mukhale pampano timapanga adimiti pampano adimiti eya pompano ndithu pampano Eh. mpaka apeze mwana pampano mpaka kumulaunda polaunda ndimpatsa tikiti yomwe oti akapereka kuchipatala kusikelo ya mwana Tsono popeza kuchipatala kuja munthu akapita amapita m'buku la kuchipatala limene amalongosola kuti izi anthu akamabwera pano amabweretsanso zimenezo kapena amangobwera ngati munthu basi? Amabweretsa, inenso ndimatenga timatikiti tanga kulembalembapo n'kuyika m'kati mwakemo, m'buku mwakemo ndimati ukapereke kwa dokotala akawerenga katikiti kangaka. Anthu amene amafuna kuchotsa pathupi mumathandiza pano? Anthu ochotsa pathupi akabwera pano topeso ine nimanena kuti ayi nimachotsatsana ndalama zake mmachita bwanji timati mmachita 7000 ina pamene nutenga wena mankhwala koma singamchotse munthu pano amadzasewera ndi yesu sindichotsa kuchotsa ichoika mulungu eyi kwa mulungu ukaja ukapsa nazo

nimalemba kalata yanga kulembera komwe kujeni kutauni Mhm. Ah, chipata chake chipo ujeni paja pomatumiza kuti uyo kuti atafuna kuchotsa mimba ndi malamulo onse amakamvera kumenekoko ngati nkuchotsa amakachotse kumenekoko ine ayi Koma inuyo ndi kamachine kanu ka galasi kanu maunikako mutaona kuti mwana uyu ndi mmene muja amanenera muja pali zina zoti mwaona kuti mwana uyu kuti abadwe apapa sizikhala bwino mpakana mayiyu akhoza kupitirira akhoza kumwalira mayiyu simungathe kungoti ayi ndi mmene zililimu tingochotsa mwanayo kuti titeteze moyo wa mayi sizitheka ndipo wina unatero kumene kumenekoko uja ndiutero une kuti wa miyezi 7 eti mm. sosula pepala akafuna ana awiri mm. tsono kujambula majambula akeko kuti tichotseko mwana mmodzi adyana ako koma wina iyayi mm. ndiyenenso nayimbira foni kuti mposatheka mwika bwanji mchotsa bwanji winayo winayo mumkhazika bwanji mm -hmm. mumleke ameneyo mpaka mimba imeneyo ikhwime tumizireni kuno nde kalendi akadzasiya konkuno ndi muja ndiine tagwirizana munthu uja abwera konkuno timteteza pampano mpaka mimba ikhwime mpaka adzabereka ana ake amene afunako koma ena amati akuti akaona ndi mashini mkati muja amaona kuti kamwana aka olo katati kabadwe sikadzalimba kadzangofikira kupitirira kapena mwina kadzangokhala tizaka tochepa nkufa ndiye mmalo moti tidikire kuti zifike kumeneko bwanji tingochotseratu kamwanako kumene kuja kusonzerwa ifeyo konake madokotawo Koma zosonzeratu zimenezo timachita zo koma chilonda chake sichipolelapo sichipolelapo chifukwa tachotsa nthawi isadakwane koma ikakwanira amadzabereka mwana wanyuka nthendazi zonse zimakhalira mimbamo munthu amalira ni mimba ili nthenda pamene sili nthenda bzidi bzokhalirabzi tili pa nkhani yochotsa pathupi yomweyi nanga anthu oti mwina Anayesera kuchotsa pathupi ndipo mwina kaya zasokonekera kaya zinatheka komano zinthu zavuta kumene kuja nde abwera nkunena kuti ayi mai Nayere thandizeni sikuti ndikuti muchotse ndinu ndinayesera komano taonani apapa zinthu sizili bwino. Mukhoza kumuthandiza munthu otero? Eeh ndaponso kuunika imfa siyisowa ili ngati kamtsulo kaja kamadzi kale kamagunda nsonga ya mtima wa make chifukwa ntsijochita kumene kujako kuti ntenge zanga kuno nimpange uyu. Udzili ine kunena ndapha munthu mmati kayembekezereni kunyumba. Kuli kukanatu kumeneko Ei. kumsambira mmanja. Ei. Chafune chake icho chimthere. Ndiye tayikikadi maliro mtsidyamo. Ehe. Mm, nkhani imeneyi. Poti amafuna ayesere ndiye Eya. zakanika kumene kuja. Eya. Ala tiyeni kwa mai Nayere akatithandize. Mhm. kuwabweza kuti ayi pitani kayembekezereni ku nyumba. munanenako nthawi ina kunena kuti chiyambireni kuthandiza anthu pamalo pano pa chipatala chanu pano pamene tikaona zioneka kuti munayamba ndithu kalekale ma 1980 pali chithunzi chimene chikuonetsa kuti Nthawi imeneyo pali kanyumba ka ndende kanali pali kanyumba kamene kaja kamene ndayambira apapatu pali nyumba yooneka bwino bwino koma apo ehe kanyumba ka ndende 1980 mukuona kuti chiyambireni kuthandiza amayi pano sipadafereko mayi akubereka ayi ali sizidachitike sizingachitike akuthira umboni ati ayi kodi naye anamewa ndi achimwene anu awo ayi achimwene Moti iwo akuvomereza ndithu kuti pano. mwa anthuwo ndi, ndi zina chimwene atsibweni wa iwowa ndi odakwatira ineyo Ehe. e, tsono ndili mwana omudzi ndi omene omagwira ntchito amene mu Ehe. eya tsono achimwene wena amene adamva nonso ntchitowa ndi aja olemba aja Mhm. Eh, koma tu sindikukana ndikuti idzioneka ngozi eti koma ndayambira pa kale kale mpaka panopa kubereka ka muzi dziko lina chiri iyi nayamba nawo koma adzafera ngozi chifukwa mazindikire apo adzafera ngozi sangafe munthu akutsimikiza kuti pano sipanachitikepo imfa ya mayi akuchira. Koma munatsindika ndithu pena pakenso kuti muli ndi ubale wamphamvu ndi zipatala zozungulira kuno Mm. kotero kuti pali makesi ena amene maona kuti kesi iyi tiyitumize msangamsanga ku chipatala mwina nzimenenso zathandizatu kuti anthu asaferepo pano zedi mm. Mm. chifukwa kulipo kukakamiratu kuti akoma ineyo ndine mayi Nayere ndipo zimene ndithana nazo ndekha pano koma thamange mkarule Mhm. ine nkabwereri pali chichewa chimene anthu amanena ndingobwerera kumbuyo pang'ono choti kusula mwana Mm. kodi kusula mwana nkutani kusula mwana munthu amene akuti singaberekepo ndiko amkhala opanda mwana aja ndanena kuti ukwati uvuta eti Mhm. chifukwa chosowa mwana ulikutha Mhm. mayi aluronzedwa Mm. ndi ndipempha kumpempha bamboyo ndi mayiyo Mm. kuti adzamwere limodzi chimene chokanikitsa kubereka akadzamwera limodzi nkapatsa mankhwalo nambala 1 wa 2 wa 3 ni mali basi mimba yibwera patsa fainolo patse nambala yako ya foni tidzingoyimbirana ku zimbabwe ito south africa ku joni koma lendo la ndimafuna kuti kuli wana awiri ayi mwana mmodzi uja mkazi ndikene nayo mphongo uja ayi ine unoraraja nabereka nini umboni umenewowo ochita kuwatumizira mankhwala banja lothaithwa Eh, ndi numboni ndithu koma zimenezi si zamatsenga zoti mwina mmayikamo kachinthu kena kake m'mimba muja basi kungopezeka kuti ayi munthu kumatani limi- kumapeza kuti kubereka chimunthu chosa- chosalongosoka zochika zomakhala ngati chipukwani ayi zadzimankhwala mankhwala basi Ayi. Ngati kaya mtochira ufunsa anthu wena wake mmidzimu kaya mkuli kumene mchokako ukakuuzani kuti "Mm, kumene kuja mbiri imene kulibe. ama bado tu mwana wabwinobwino ndi Aa, makaladi azungu. azungu amabwera pano Eh. ama- makaladi amabwera pano amabwera azungu amabwera pano makaladi amabwera pano azirija basi udzapempha mwana zitamvuta mzungu ah, ah, eh. kufufuza mpaka nopeza kuti ali kuli mayi ena ake amati mayi enaake alubwela zimene mmachitazi Mm. ndi chipembedzo zimagwirizana mmapemphera titero eh, mmapemphera mpingo wanji CCAP ndinu a CCAP eh, mai chigwirizano mai chigwirizano mm. akukhoma amabweranso kunonso kusonyeza kuti lu pepani sosing'anga ndi uya nanga munthu aku- akutchalitchi anga- angavomereza kuti munthu uzichita za uche- zausing'anga zosing'anga zanga zinakana kuti sosing'anga eya zanga zinu udotolo ufuna mbumba ya wanthu yes e, osati wansupa ayi wansupa ayi kapena uchita monga mochita wanthu sanje weyeweyeweye kuti ali uneneri chiyani aa sizigwirizananso ndi uneneri ayi zangazi koma nzachikhirisitu mpaka kuchita kubwera wakulu wa mpingo ku Nkhomanso mmene adadzatsegulira chipatala kuno Oh. Eh, akuluakulu mkulu dzatsegulira chipatala chino ompingo khokha moti ikakhala nthawi ya mgonero amabwera konkuno dzandidyetsera konkuno mgonero Oho. chifukwa chochuluka wanthu Mm. Koma sabwerako afiti pano kufuna kumadzasewera sewerapo kuti mwina achitepo zawo. Ah, iyo njira yawo kaya. Ine sindiifuna. Sindingailole yayi. Koma atati abwere. Atati abwere ah. Ah, sangandigwire. Ngati pali nsonjine choti nkuwopseza thupi langa lino ayi. Hmm. Hayi, hayi. Mulungu adanditsirika kale kale. Ayi, mphini kodi mphini zili pamasozi nzachani? zachiYawo Mukati mphini zachiYawo mukutanthauza chani? nanga tidali ndi onzathu kumtunda akwere Ehe. iwo ngathu tikasewere limodzi achiYawo Eya. akati nkunyukunyu ere Ehe. ife titi tikatema nawo Mukatema nawo. Eh, tikatema nawo pamene sitilo chawo anali manyado chabe kunyadira kunyadira chinyamata nyadira chitsikana Mm. osati za mankhwala ayi. ayi Mm. mankhwala yayi kungokhala kuti basi nkhope izioneka yowala mtsizi ndithu ochi- ochitsa nkhope eya Mm, Ndimene osati adimira mankhwala tsitsi ayi zamenewo. eya koma zinali zowalatu mpaka napano zidakaoneka Ah, koma palibenso zina ayi mthupi ayi zoti palibe kudziteteza kuti Ayinso. mwina ena akasamasunthe-sunthe ayi. ayinso nanga anthu ena amakamba zoti pali mankhwala oti akafusilire kuti mwina au- akukanika mnyamata kuti a- a- a- afusilire anthu akazi ndi amanta koma pali mankhwala ena ake amene iwowo amakupatsa oti koma lilime lija ukamayankhula mkazi basi amangoti wavomera nzoona zimene Ang- nanga nzopha wanthu Aha, sizopha wanthu izo. hayi zobwino bwino Mm. eh uyo amtenge imene ikamamo bwino Mm. basi umzicheza nawo Mm. basi mene uthira mafuta udzola wa basi ntchilani yomwe yatani yakwera kwanuwo Inu matendiza yonyenga zimenezo. nthomuna zo zonthomunazo Eh. Mm.

si basi atena amavekatu ngati fisi chinkhope mkazi akamamuona amamuona ngati fisi pamene ni munthu woti ufunsira osavomera mkazi akanaona hayi kwantenga imeneyo ndiye yayi Mm. kwantenga imeneyo ndiye yayi nanga popeza mwati mankhwala ena aja ngothandiza anthu oti ali pa banja mwina akufuna kuti abereke koma wena kungonena kuti ayi ineyo ndikufuna mundithandize kuti nkamagona ndi munthu wamkazi azidziwa ndithu kuti koma apa pali anthu omuna apa kuti mwina ena amati mankhwala okulitsa chida ena afuna mphamvu ikhale iwonjezeke inu mathandizanso zimenezo ndiye waja ndakamba waja okulitsa chida okulitsa chida nkukhala ndi mphamvu chifukwa wena nchofuofu palibe zotsatira angokodzera madzi okhawo basi popanda chochita mchija chofuofu ehe chofuofu chopanda ntchito zilipo zokhazo zilipo ndiye inu mmapereka mankhwala oti chofuofu chocho chichoke chichoke akhale mnthu wamwamuna ndimati akhale mayi wake chifukwa mkazi ngasimeye mnthu wamwamuna Kupanda ulelo banja lilimba sililimba. akhale mmayi wake akhale mmayi wake kamba wake ni mkazi kumake uko adachokako kudata adafuna mmayi wake wina basi ena amati mankhwala achikuda amavuta chifukwa chonena kuti mmene mwanenera inu mm. inuyo mai, mai anu mm. malemu mai anu adachita kukubwererani kutulo mm. nkukuonetsani zitsamba mm. mankhwala mm -hmm. awa uzikatere awa mm -hmm. uzikatere mm -hmm. ndiye amati pamakhala povuta kuti ngati inuyo kuti mwatisiya mwachokapo mm -hmm. ndiye kuti tu chipatala chathera pomwepoto Ine zanga zilino tsikana pano eh, sindibisayi nimaphunzitsiratu kuti kudzakanika kuunika koma mankhwala awa ukombolera mwana wako ukombolera mwana wa mzako zonse ndasiya Simubisa. ayi kapena kuti ayi basi ulowa mtchire mujo mukatola zitsamba nokha mmenemuja zoti muzidziwa nokha kuti akamakakumba apa amakatenga apa ayi mmalongosola ndi iye koma kwa- kupatsira imfa sidziwika tadziwani ana inu eya timatete timatete eya Mm. mzombolera wanthu wina akadzadandaula kuunika simzakutha kwa mzombolera wanthu motere motere wonse ndauzuza. Mitundu ya mankhwala imene mmapereka pano ndi otani chifukwa ukapita kwina ena amapereka mizu ena amapereka aufa ena amapereka amadzi ena inuyo pa- panopo mankhwala amene mmapereka amakhala otani amakhala tikapita mtchire mukuonona mitengo imene ife kuti tidachitako bzalanso kudimba kuti itali eya timangoona mmang'awo kuzuzula ndi zimadudula pang'ono-pang'ono amakhala okha magazi yofuna anawa Eh, tsono inawo amakhala oyera yambe ali amadzi ena amakhala ofiira ali amadzi ena amakhala agilini ali amadzi ena amakhala kuti antenga masamba aja tisinjasinja tikonzakonza ndiye anthu aja timawapatsa ufa ujanso timawapatsanso amakaphika okha ali ngati mabere yabwinobwino sawawanso kapena khambi ayi koma ya zii osawawa tsono ukapita kuchipatala kuja amadziwa kuti mankhwala awa ngapachilonda, awa ngamutu awa ngam'mimba inunso ndoti mmadziwa kuti Zonse. vuto ili mankhwala ake ndi awa Mhm. mwana bweni m'mimba mayo mayo mayo kulira kutengeza mopilomu ife tingotenga mankhwala aja nkumthira mkamwamo nkutenga madzi nkummwetsa timuuza kuti ayambe wagona kaye wani minisi yokha apo padzuka bwinobwino yekha akaona m'gizi zayenda alawira ndithu kuti ndikupitatu uja anabwera alira zita uja anabwera munthu oti ali maliro Mm. Ah, tafu- tafunsana nyamero makonzewa ndi awa Eh, Taku- utankoziyani zakuti zakuti eh, basi akamwa mene azipita Eh. Ah, akumwa basi pochoka alawira ngati ali anali ni kanthu ati apisa mthumba akupatsa apereka akuti niuzeni chokongani ndapita ine ndimaona chidima mmaso zedi tikunenazi Eh? Mm. tsopano chimene chimavuta nchani kuti mankhwala achikudawa akhale ngati muja kuchipatala kuja amakupatsa mapilitsi makapisozi kaya jekeseni koma kuno zimaoneka ngati kuti muyeso wake mmadziwa nokha olo kuti akamwe mowirikiza chonchi mmadziwa nokha osangoyika mwina ngati mabotolo kuti ayi munthu akafika muzingoti "Ayi, botolo ili mukatsekule ili mukatere mukatere ayi chifukwa chani

ndakupatsani nzeru pamenepo ndikukuunikirani Eh, ndikutero kumene kwathu anga simuli mitsiko mm, migolo migolo mujamu zilili zilili eh, zamankhwala osiyana siyana ndiye munthu uja mmati kagule botolo lako nkumpatsa ukamwa masiku akuti kunyumba iwenso kagule lako matenda ako nkumpatsa matenda wakewo wapatsa matenda wakewo osati modzimodzi ayi eh, aliyense amatenga matenda wake koma chifukwa chinanso chimene ena amagwirira ulesi kudzalandira ma- mankhwala malo ngati ano amati zinthu zake zimakhala zaumve kumaoneka zakuda chani akupatsa mkabotolo kothimbirira ayi kachani ndiye amati ayi kodi sangathe kukonza tizinthu tabwinobwino toti tizikhala mankhwala aja azikhala mmene ayi kunoyi kunayi amene amabweretsa tsopano uja ndi mabikiliwa eh wobweretsa gulu lambiri eti eh chovundikira pomwepo momwe mchoka mtonimo choka mtonimo amwenye amenewa azungu abweretsa jani mmene zozo zothiramo nkuvundikira kuthira nkuvundikira kuthira choncho kusiyo tinu timachita za dongosolo ndithu pano basi kaya koma muja amati kaphulusa kaufa ko- konyekera nyekera ayi zimukathere pakuti anthu amadana zakukhosi kazi ayi Hmm? kuno kulibe muna munagundapo nkhani ya zitsamba kuti panopo mukumadzala nokha kudimba pamene mm. mukhala ngati mwandiyankha funso imene ndimafuna kufunsa chifukwa kalekale konse kunali nkhalango mitengo yachilengedwe inali yambirimbiri Eh, idatha. koma pano kunja kwayera Mm. ndiye mukumazipanga bwanji zimenezo kudimba ehe tili ndi dimba eh e, kulima dimba basi kupeza mankhwala amene ulikufunawo ukupeza mmenemo koko mitengo yake timakakumba nkumakawoka zimatheka ndithu e, zikutheka moti panopo mankhwala amene mugwiritsa ntchito pano sioti nso kuti ayenera wamphiri mukapeze zitsanzo. ayiso Muma- ochita kuti ku- kudzala nokha Mhm. kumakumathirira kumakula Mhm. okha Mhm. timatero. Chifukwa ndinali nkhawa kuti a, kubwera kuno kutu using'anga udzatheratutu, mankhwala azitsamba adzatheratu chifukwa choti mitengo anthu aduladula, a- a- aotcha nkhuni. Ayi, Eh. yathu njosati ukati- ukatema mtengo ngati uwo. Ayi, yathu njobzala, yakilini wathu. Kupatulako zokhudzana ndi zauzambazi, ndi matenda ena mu- ndi matenda ena amene mmachiza apa ena amati ayi kuno tima- timachiza matenda ena amati amachiza edzitu. Mudamvako zimene asing'anga amene amatero tidankamva eh, Mm. koma edzi ija mankhwala ilibe mankhwala Mm. inunso mmavomereza zimenezo Mm. nga matenda ena ndi enawa ngati mutu ayi mwina mwendo mmathandiza pa omwendowo mm. tili nawo ndithu oti ngati nyamakazi kuti yeah. e, eh, kanyamakazi timawapatsaso kuti kangu ankamwa ndi bumulo mm -hmm. e, eh, kagwa ndi bumulo mokamwa inapita ni kuchipatala mm. e, pano titaimira zam mm-hmm. titaimira amayi pano kuti akuvutika zokhudzana nza ubereki ndi zimene mm-hmm. mmathandiza pano mm-hmm. osati matenda ena ndi ena ayiso ah,

ndakhalamo eh, ngakhale iyi nyumbayo adandimangira ndi ana anga osati munthu wamwamuna ayi mudakhalamo mpaka nokhani wana ndithu akuluakulu Muda- muda- muda- muna ana angati Ah, ana ambiri ali mmandamo sikisi sikisi eh, tsono alipo awiri okha Wada- ada- adatsala kunja kuno Mm, koma amene ndikuwatamanda adapitawo Ehe. ndi amene adandimangire chani nyumbayi moti adasiya mapoloti mtawuni magalimoto omwo adasiya ndi wana omwe wena uli kusosafirika adapitapita ku john Eh, koma inuyo atamwalira madala usimudanene kuti amwina nipezeso wina kuti nizisamalana naye pakhomo ayi kuli bwino kumangokhala ukalamba padera sivuta ayi koma udziwe yesu Mm-mm, kodi yesuyo basi umati yesu yesu umafunabe munthu ukaona ayi uzicheza so naye. aa zi- zopanda phindu mumati yesu uchembere dona mmm singalenge zomwezo ayi koma ndione ntchito ndione mtundu wa anthu pa anthu amene mukaphunzitsako za ah, luso lanu limene mumachita pano pali, pali mwana wanu kapena ndi anthu oti mudangowatenga kuti muzi- a- azikuthandizani ntchito ndi ana azibale anga ana azibale anu amene mukaphunzitsa pano Oho. ndithu inuyo masomphenya anu mumafuna kuti pamalo pano padzafike motani kapena mwateremu mudafika basi kuti ineyo mmene ndimathandizira anthu ndi pampano basi kapena atati mwina apangi- akhale mpulogalamu yoti adzakumangireni chimdadada chotakata kuti mwina anthu azigona kumeneko azitani chi akule malo ano chifukwa malo ano akuoneka kuti ngopanikizikabe malo ndinawo Mhm. Mm. malo ndinawo akulu Mm. chifukwa ndimakhala ndi wanthu pafupi ndiye ndimaikiza mmanyumba mwa anthu osowa pogona iye koma oyenda usiku pagalimotowa amangolowa ndipirire nawo tikudikirana pakhomo pavu kuona dangu gulogulogule zinthu izi zambiri kuti azigonapo azigonamo anthu Eh, Mm. tiyende tione malo ano kuti tadziwe bwino lomwe tiyeni mutionetse Eh? alichenjera nda zoona kaya tabwera kuno ku sukulu tikuti tiyeni mutionetse mutionetse mujeniyo okay chabwino Eh? mwamwina akazapezeka kuti Aaa basi ali a- a- a- a- apange ujeni take over a- a- achakhaza tiyeni muzi- muzitionetsa Eh, ah. muno ndi muchani Muno ndimmene ndimaunikiramo. oh. Yeah. tafika se Ndimaunikira muno munthu agona apa. Adzi- Mhm. Musinthane mbali bwana. Iwo akhale uku. I'm going to be explaining here. Ehe. Ehe. Munthu agona am- munthu akafika amagona apa. amagona apa Ehe. akagona apa iye kutsanso ndimapaka mankhwala apa Aha. Eh, ndikapaka mankhwala ndimapanga chimwechi Ehe. ndikapanga zanga zija apa apa Eh. ndiye ndimamuonesa zonse zitukutukwa ndikaziona ziloporopo zija apapa m'mene maunika tsano kuti ni- namba kumsade kuti iye uchili pano mwina sujereso pano koma zonse kupatsa kalata ndiye kutumiza kuboma munthu uyo wagona apa eya mumpaka ma- mumpaka mankhwala mankhwala kapena madzi mankhwala ndi chamadzi awa omuwa eya ndiye kuti galasi ili mukamaunika chonchi simuyang'ana pa galasi ayi pamene timaona munthu uja Muka- mukamapanga chonchi mumakhala kuti wayamba kuoneka munthu Eh, uja munthu uja amaoneka mkati mwake monse mkati mwake monse mpaka mwina kumtima uko amapenya choncho umaonekera galasi ili Eh, galasi limeneli ndi galasi la mtundu wanji ah, yaka angamuona ndicho Tikhoza kukagwirako? gwirani muonekera ndicho

koma ungoone galasi ili litasowa ndiye kuti chipatala chathatu apa ayi iso likakubwera lina koma inuyo mudangolikonza galasilo basi kaya chero mmakhola angawo eya nanga munthu ngati ineyo Mm. kuti ndabwera pano ndati "Ah, iwo atandigoneka uku nde gonani apa ndiunika ndine ndiziona ndikhoza kuona simungaone mulungu alibe chinsinsi chinsinsicho chili ndi inu eh, chifukwa kuzindikira zinthu koma mutati mun- mutati mundithandizeko kuti oh, ine ndataunjikana ndiye ndikuthandize upite ukaunike mupanga zina zake ndidzaona tsopano pa nthawi imene mudziona ife kuunika kwake mulungu atakulolani chithunzithunzi chanu tidzajambule ngati pakonapo je Chidzabwera m'chifuwa muja mwa munthu ngwindi. Galasi ili ndi galasi loopsa kwambiri. Ukamaliona ngati galasi wamba ndithu, uku n'kachipeso uku galasi. Koma akuti galasi limeneli ndi limene amagwiritsa ntchito kuunika mkati mwa mayi oyembekezera kugwiritsa ntchito mankhwala. awa atakungokana awa awa mm, nzausing'anga ndithu ayi sing'anga kulibe amene kulibe galasi ili atikungopaka mankhwala limaunika ndipo likhoza akamaunika chonchi amaona mkatimo zonse zimene zilili mwana mmene wagonera ayi chingwe chamu- cha- chamukola-kola miyendo eh ndi zinthu ziti zachilendo zimene munaonako pogwiritsa ntchito galasi ili kuona mkati mwa munthu inu kudzidzimuka kuti oo oh, oh. ine ndidaona kuti pazonse mapapo wathu uyo ogwizana ni mtima Mm. tsano mtima wathu uwo ogwizana ni umoyo wa munthu obwera pakhwikupa Mhm. basi udzagama gawo moyo odyera tsamana alipo atatuluka Mm. ine ndidaona zimenezozo pamene ndazindikira zaifa ejero kanika na Queen Elizabeth litapita kukwenzi Mm. kuti apereke chikhwenzi panso mafunsoso choncho Mm. Ine ndidayankha, Moriye, uzindikira choncho? Ndati, E, tikuitanira ana ako. Ndi adawaitana ana angaso aja, amene ndidasiya kumenekoko, nkukhali ndamanga akuti zedi. Iwe ndiwe dotolo, iwe sindiwe mzamba iyayi, koma ndiwe dotolo. Mukumva adokotala aku Central akuti tikumva, adalipo mazidokotala atatu, anthu amuna, mkazi mmodzi. Akuzamvetsa ati chikho chani ichi, kampatseni mayi naye akapeze ntchito yake. Moti adokotala kuunika n'kukuuzani kuti ifeyo taona zakutizakuti ndiye inuyo taonaninso kugwiritsa ntchito machine zokamba za inu ndi za dokotala zikufanana ndendende koma inu mukungogwiritsa ntchito galasi ili. basi kaya sikusemphananso ayi Nkhope yanga ionekatu apa. Eh, Moti singaone bongo wanga pamenepa kuti bongo wanga wa- wa- wa- wasunthira mbali imodzi kapena za- za- zasokonekera zinthu m'mutumu. ayi chilungamo Pamene mumaika mpomwepa apa. Basi. Ukaonatu pamalo pamene amaika galasipa kuoneka kuti padachita kukumbika ndithu. Kusonyeza kuti galasi limeneli ndiye kuti limasunthasuntha pamenepo. Ayi, Muchotse, so. muike, muchotse, muike. Mm-mm-mm. Eh? Ndipo ndiye kuti poti mudadzawa mphezi muno omwewu nkugumula pamenepapa. Mphezi? Mphezi ndithu. Yeniyeni kapena Yeniyeni ndithu mphezi yeniyeni ndithu mphezi yochera uzichera. tsopano ichi nchani ichi supatu iyi ayi ndiye timakhwala tija totengati iti timadzi ilije si madzi oye- oyera siya khozopisamo pisani nditi madzi nditya mulija amankhwala koma madziwa si madzi wambatu apa madzi wamba chabe ndi awo analomo koma nanga kakapu kothimbirira mayi nayere osapeza kakapu yanyuwani yoti ivuaa ayi Ngakakapu aka madzi- kale kale imeneyi mpaka anthu aja amene akuti sapite ku chipatala waja kuti wa mpingo wanji Mm. amene wajawo kuwapeza ndithu alikudwala kuti uli mmaliro okuti zilomo zinthu zakanika olipemphera pangana udupemphera chani tifika nkungopita mmene momo timatenga madzi athu wamba nkuwaza nkwangopemphera mmene kujapo matenda kuchotsa munthu uja kumachira Hmm, koma kakapu aka mukadapeza kena nkobwera kuno ani kakapu akatu aka kali ndi mbiri itu kakapu aka kakapu akatu nkakakulu kuposa anthu enatu kakapu aka ayi kali bwino Eh? kokudu kamene akali gudu Eh, madzi awa ni madzi amankhwala kapena madzi wamba ndithu siya yawa Ehe. omwana mmoti yawa muto mukazi yawa muti yawa yawa yonorabi yawa yawa yamtomo munaga yawa yontogazika awa zounikira matenda munthu aliyense koma muli mankhwala momwemo koma mankhwala akeso ndi ufa mankhwala ake mwaona alumu ndi mukati amuna atani ndiyeta cha mmati munthu akati aka- mwamuna akabwera ndi madandaulo ake ndiye mampatsa ma- madzi amenewo imapatsa madzi amene koma yake yake iti makatenga uko kuti eh, yawa Aha. akuthandiza banja liloka Aha, basi sudzogomaso sudzapitaso kwina ayi aha. Mukhala kwa ena amene ngati umakanika banja lili sukukanika asana. ena amatitu a- amati ayi sakoma ndiye akufuna mankhwala oti mwamuna uja akakagona naye mwamuna uja akayamikire kuti akoma apapa mwamu- mkazi ndi ameneyu oti sadzamusiyanso nzoona zimenezi Ah, kukoma thupi la munthu. kukoma ncha Magazi a munthu. mm. Mm. osati mankhwala ayi Ah. tikalowe mu office ino ndiye mumati office iri oho chabwino ndiye pali zinthu zingapo zimene zili muno poyamba awa mankhwala ta- tatiuzani zambiri za mankhwala amenewa koko mankhwala awa anthu aja osula aja ofuna ana aja mankhwala awa ndi awa amakha magasi siya Kodi mankhwala awa munthu amukwana kaya mwano ndono wiri kaya ndo utaru ndi mankhwala ake ndi awa tsono mankhwala aja onse aja mmene ali mmene muja timasinthasintha awa ndi awa amene wangachani awa ali ngati mmene aja timapatsa anthu omimba ndi awa Mhm. timati mkasokoneze ndi ufa amene salimbitsa ana mhm. o amene amati ana amangopitirira ana amangopitirira ndiye mukapatsa mankhwala amenewa nde kuti mwana abadwa komanso alimba bwinobwino abadwa omoyo mm. mhm. namenewo ndiye kumwa kwake kuti munthu akamwe motere ndiye chinsinsi cha inu lime fo ndi amene amanena kuti awa mukatere awa mukatere Mhm. eh munthu aka- ata- akatenga mankhwala amenewa tikati ukamange ukaike msafuliya ukatenge kakapo ka medium ukatenga madzi ukathiremo one two nkuleka nkugonamo mmawa kwacha ukapungule medium imodzi ukathire msafuliya kaufa ukatenge pang'ono kaphala Dzuwa likutuluka m'mawa wamwa, madzulo tenganso, madzi aja maliza, kaufanso pang'ono kaphalanso, dzuwa likulowa uponda pomwepa ukumwanso, uthetsa ena madzi, makapu awirinso, m'mawa mogetsa gonanso, utulutsanso dzuwa litha, kwa nkumwa masiku 6 yekha amenewawo wabwera mwana. enatu asing'anga akamapereka mankhwala ama- ama- amakhala ndi zizimba amati ndiye mankhwalawa kuti akagwire ntchito chizimba chake nchakuti ndiye zikati sizinayende ukakadandaulira amati munasemphetsa chizimba nakuuzani mukachite izi tatiuzani kuti kunoko zimakhala bwanji ayi kuno kulibe zimenezo kulibe zizimba kuno ayi chikangunene chamwe chiruneneramo angasafune chijalu kufunachi eya chamkwana

saying final pakwana eh koma osati muzikayima nde mukakhale pa khomo mukayang'ane kummawa nde kenako muzikatere muzikatere ayi ayi mm. koma mukangochita zimene mwa- mwa- mwauzidwazo mukatsatire ndondomeko yake basi bwinobwino mhm tsopano tili ndi akuluakulu awa ndani amenewa achimwene oho Aha. ndithu awa naja mmati Mariso ndi achimwene koma osati chimwene chake choti mayi ayi wati ndati mama. ni mwana angasada kuti mwana otsibweni wanga eya Eh, tsopano ineyo otsibweni awa iwowo amene adakatchwanawo adakafera kusosafikawo nauja nawawo nake wanga ndine nawo ndi amene ana amene mugwira nawo ntchito pano yawatu ehe Eh. tatiuzani kwenikweni inu ntchito yanu imakhala yotani pano ine ntchito yanga ndimakhala yokonza yokolopa uko oho eh, yosamalira chipatala aha koma kumbali yothandiza kumbali ya mankhwala inu simuthandiza nawo amankhwala amatuma ankundiuza kuti Eya. Eh, ndikakumva nkabweretsa mankhwala aja kodi mankhwala wa ali ndi dzina lake kapena amangokulongosolera kuti owoneka motere motere kapena mtengo uliwonse uli ndi dzina lake ndithu mtengo uli ndi dzina lake koma umadziwa kuti mankhwalawa amathandiza Zakuti, zakuti, ehe. Eh, mukandikumbire kuti kwabwera matenda mutu mutu Ehe. Inu kuthamanga kukakumba. bwezi kuna mwankho achenda ndabweretsa mayi oho inu ntchito yanu imakhala yotani ine ndiye mabukuwa mabuku amene muli chiyani mabukumu timalemba anthu amene akubwera tsiku ndi tsiku aha komanso ana akamabadwa kuti taberekitsa ana angati timalemba total yake kuti anthu achoka angati pamwezi Kaya pasabata ndi angati nde timalemba umu. mumalemba m- m- mwana amene wabadwa pano mumalemba ndithu muli ndi register yanu imene masowa Eh, eh, eh. moti ana amene muda- adabadwira pano mayina awo ali mmene Ndi amenewa. tsono tikachiona chibuku chimenechi taona apa pali date apa pali name village akanga galimoto ta Aka kagalimoto. ndekuti chani Ndekuti ababa banati kuti amayi wazavuta. Mm. Kuti munthu yense amuthandize. ehe amaona okha kuti "Ah, uyuyu panopa sangathe kuthandizidwa Mhm. tiye timtumize kuchipatala Mhm. ndiye timamtumiza kuchipatala timachita kuchonga aka kuti tizionera aka Eh, ndiye mukachonga apa Ndiye- ndiye mwamutumiza pa galimoto kuti apite kuchipatala Ehe, apa mtanda uwunso mtanda ehe, wakufa wamkulu kapena mwana Oh. Eh, ndiye ngati palibe olemba apapa Ehe. palibe wakufa Okay. Apa day masana wabadwa masana Ehe. kaya wabadwa usiku oho. Ehe. Ndiye mchibuku ndithu chachikulu ichi. Mm, kuoneka kuti uyu 2021 kudutsa zaka zonsezi 2020 mhm. kumapita ndithu mpaka na 2019 2018 26 ah, ah, 2015 tingoona kuti zidayamba liti zimenezi 2012 mpaka na 2011 ndiye kuti munayambira 2011 iyo kapena kumbuyo ku- ili ncha- ncha- cha- cha- chaposa chedu echaposedwa apa koma palinso china Eh, chammbuyo eh, eh, oho eh, eh. chifukwa chani mumasunga information imeneyi information iyo yotikumbutsa mmene tikugwirira ntchito tucho ntchito tikugwira bwanji oho Eh. alipo ena amene amadzafunsa kuti ayi tione nawo chibuku chimene mudalembamo ma- ma- ma- masiku a ana obadwa oyamba amabwera akuse- akumwalira ndi amene timakasiira malekodi amenewa chabwino ndi akuna tenjovu ehe ndi amene timasiira malekodi amenewa ehe ndiye pano pasabweranso koma inu mumangosunga ndithu timangosungabe mwina zikadzafunika

pamalo pano pamabadwa ana ochuluka bwanji ngwa- ngati mwina tingoti mwina pa mwezi pamwezi ngati achepetsetsa ndi sate koma timakwana 45 45 pamwezi mwezi wina uliwonse amakhala kubadwa pano mabuku enawa ili ndi lachani ili la alendo moti pochoka pano musainawo tisayinire mmenemo dzina lathu lioneke mmenemo imene koma ndipo pamabwera alendo osati masewera ambiri ambiri amadzafuna chani alendo amenewo aya apa angoti mfundo zawo tilimachita pa ena tidzaone nawo chipatala ndi amalemba mmenemo nanga kuti ndinabwera kudzafuna mankhwala kuti mwina munthandize ndi malemba ayi umwayi umulayi ngati mwina amalemba kuti ayi amafuna mankhwala amafuna mankhwala owonjezera mphamvu umwayi ndiye alembeni mmenemo ayi umwayi Eh? mukajambula ali kuti amene aja adabwera ali kuno pa 7 adatenga mankhwala ayi tathokoza tifike ku chipatalako chabwino muno ndi mu ofesi mmene amasunga ma records ndi zadongosolo ndithu ma records onse a zimene zikuchitika pamalo pano ah, ah, tsiku limene mwana wabadwa kodi wabadwa masana wabadwa usiku ngati anapanga referral kumutumizira kwina ngati watisiya mwanayo ngati watisiya mayiyo amalemba zonse mmenemu komanso alendo ngati mmene tabwerera ifemo akuti tilemba mmenemu ndithu umboni onena kuti tidadzafikako pamalo pano koma ndi buku lodzadza ndithu Ah, zikuoneka kuti kulinso buku linanso limenenso mwakhalanso mukulembedwa lidadzadzanso amabwera pamabwera alendo ambiri mayi tiperekezeni tikaone kumsasa

Muno ndimene amadikira eni matenda oho amagona muno ineyo oho iya Ah. maidi anga ndili ehe kungokhala konkuno kuti zinthu zikavuta kapena anthu akufunani usiku pasavutike kutuluka angogogoda chitsekochi chibwana mura azingogona muno chifukwa kuchikudaradika azinthu zikakura auna timachirudiyo

oti sanafike poti akachire ayi koma ngati kuchidikiriro e kwa mamarena meyo oho ya ah chabwino ndi chabwino tipite kulebako Aha. chipatala choyamba cha mai ili ndichene osatchulanso kuti chipatala nkanyumba ndithu basi kakhala kanyumba zikomo zikomo aha muno muno ndimene timati munthu wadwala wina timamgoneka apa wina timamgoneka apa oho Eh, tapeza mtendere nde timakagoneka mmarebulomo timibedi mwinamo mayi uja nde timamwalira timatentibzo ndi maresi wina Eh, ndi winanso wina ndo ukachapachapa sangaume kusonyeza kuti mmene amachirira anthu ndi mchipinda chino tidamva ena amanena kuti pali mankhwala ena amene anthu amamwa m'midzimu eh makamaka amayi amene amakhala ndi mantha ndi ululu wochira ndi amamwa mankhwala kuti pokabereka asakavutike ayi asakavenso ululu zoti ena amati ayi mayi afunika azichilima iwo savutika nazo akuti ungopeza kuti basi munthu kungobereka chonchi Ah. nzimenezi bodza limene lija eti ayi lija ndi mbodza kunoko zinthu zikatidula kuti zati bwanji ehe po- timangotsegula madzi athu apa nkusambasamba nkusukira zitsulo zathu ehe basi mmene timiyika zitsulo zathu ndiumo ehe iya ka, ka, pali kambali kena ka kotere mepo oho e, timayika mmenemo kusonyeza kuti kuno mumagwiritsa ntchito zachikudazi komanso ndaonanso kuti kuli tizi- tizipangizo tina tokhala ngati takuchipatala tumwa ntakuchipatalako kumene ehe eya zimene mudazitenga kuti zimenezi zidabwera ndi gulu lakusento ndi kubwayira kudza oho e, koma zinazo dakatenga kujeni kumima oho eya oho ndithu ku blantyre zogula kapena zokupatsani ayi kapena zongondipatsa azungu kuti Madokotala muzithandizikire achizungu. zin- ehe eya Eh, zinza kumene nthawi imene tidapitayi ehe, zimene amagawapo kwini ndi zimenezozo ehe e, amati zidandizi oho iyo samakavutike ehe eya timalize kuona kwinaku eya muno tumakhala ntchito tu muno yowopsa muno timakhala ntchitotu muno yowopsa mkona udalichire chani galasi iyi eh, masolawo ehe ndili manguyatsa moroyo tata Ehe. basi magetsi alimonso mababu Aha. oh, kuti ndiyoti muzitha kuthandiza mayi Iya. usana ndi usiku Mhm. koma ntchito imeneyi ndiyoti mumagwira nokha kapena pali anthu ena amene mumathandizana nawo mama Ala. kayochiritsayi yochititsayi nka- Ehe. nkatanganidwa Ehe. pali ali apa pakhomo pa mayi mmodzi oho Mm, uyo Amene ndeni amathandiza mwana naye wanga kuchiritsa. iye amandithandiza koma kuchiritsako inuyo mathanthuyitsa pamene mulili Ah, ah, ah, ah, ah. mona ngati manja adafowokatwa manja sadafooke ndipo muone gulu limene lidali bwino ilolo ndekha ndekha umutu muja ndimanenera muja ati kuti pamalo pano this is a house of records this is a house of records mayina oyambirira ndithu enieni ndi amenewa iyi 2014 iyo 2015 ambiri awo munthu woti mwachiritsa nokha ndithu osi musana musana musanapeze munthu woti muzithandizana ayi naye ndekha ndekha Eh, ndati mwana uja akabadwa kumulemba mmene madeti ndi amenewa pa 27 december 2012 anthu ena achoka ku area 23 Ah, tsopano nkhani ina imene ndafuna kudziwa ndi imene yoti kodi kumbali ya ndalama zimakhala bwanji mmatchaja kuti kubadwitsa mwana mwakuti kutere mwakuti kubadwitsa mwana mhm. timachiritsa angasukupeza nkosiyana yeah. chidakula nchithandizo yeah. kubadwitsa mwana timachiritsa 2000 eh, yamweyo basi chabwino mm -hmm. koma kuti mtengetse wanthu ena apite kuchipatalako mmatenga zingati ndalama amandipatsa 10 mwina 15 galimoto ehe kuti atenge munthu atenge iya ndikukana ngozi pakhomo pano Ehe. nchimene ndimatumizira uku Ehe. nkuona timagwirizana kwambiri kumene uku ehe pamene tikapita kwa dc kusainirana kuti ukayigwire ntchito imene ndavomera kuti nkayigwira akuti zikoma kwambiri ife tikudalirani tione winawo kasikelo katuwo kamwana kakabadwa mmakaika pamenepa nku ehe basi kulinga nkukula Nuka- nukayesa kamwanako Ka- kukayesa kabadwa ndi maujeni angati makeji angati Ndi- Ah, mm, ehe Eh, ah, ena atalira pe Eh, amene wabadwa kumene ta amene wa- wa dzu- dzulo oho tamaliza kuyendera chipatala cha mainayere kuno ku uh, chipalamnjira village ta chadza ku Lilongwe. Ena amafuna kudziwa kuti kuchipatalako pamakhala mavuto osiyanasiyana amene ana kapena amayi amakumana nawo, koma pali ana ena oti amatha kubadwa masiku awo obadwa asanakwane, ndiye kumene kuja amamuyika amati kumagetsi. Kunoko mumachita bwanji? kuno kuti tikaona munthu amene tamchereza mwachangu timamtengetsa ndithu nkumwikitsa kumimbaku tilandiza galimoto pena kuli kumagetsiko eya timakamtula komweko oho Eh, mpaka amakakhwimira komwe kusonyeza kuti njira imeneyi yomuyika mwana uku kumimbaku ndapako ena amati kangaru Eh, kangaru ehe Mm. kunonso mumapanga zimenezo timapanga zimenezi Mm. palibe zina zimene mudatulukirako zoti mwina anthu kuchipatala kwena sanazidziwa zimene inu mudaona pakatswiri wanu kuti koma zinthu ukazipanga chonchi zimathandizanso nkumakafotokoza kuti ngati wabadwa eh, tsono ngati monga muja zokhalira masiku ano ngati nyamulo yika pane Iwo aja akabwera amtengera pano akonza zozo iwe sakuthana naye. Mhm. Basi amene uja asamachoke kumimba kwa make kwaye. Mhm. Azikhala ndithu omangirira komweko. Mhm. Kufunika moyo wako uko nkamwenako kazitani kadzigwira ntchito komwenako. anthu ena ati akhala akunena kuti akhala akuchita makampeni olimbikitsa amayi kuti asamabereke kuchokera kwa azamba asamaberekere ku nyumba azikaberekera ku chipatala mawu awo adanena ndithu mm. koma kwa ine mm. ine ndiye bobe zanga sidakhanga ndine machekarikali mm -hmm. kothandiza gulu lonse dziko lino lapansi mm. koma kutoni gulu lonse linonse ngomwe mm. sodalole mm. adati ayi koma kwa adotolo adotolo athu ndo amanena ayi mm. simzamba ayi koma ndi dotolo mm -hmm. nkhani yake ndi imeneyo inu mudatichotsapo pazamba mudafika pa dotolo ine ndidachokapo kumeneko Muda- kwazambako mudakwera mudafika pa- pa- pa dokotala basi nzithandizana madokotala pa poyesetsa ngozi isamachuluke m'midzi chifukwa ena amafera mnjira pa mavuto amene ochuluka amene mukuma- mukuwaona kunoko ndi mavuto anji amene mukuona kuti apa mpa- pamavutavuta Mwachitsanzo, ena akhala akunena kuti masiku ano ana amathamangira kubereka zaka zawo zisanakwane. Limeneli m'zipatalamo akuti ndi vuto limene akumalionaona. Inuyo kunoko mukumaona mavuto anji? Ine ndikuwapatsa mankhwala achitetezo kuwatumiza komwe kuchipatala kuti azikatani azikalandira maleredwe Ehe. iye asabereke msanga chifukwa msinkhu ukadali waung'ono mukadali mwanthete mm. asathamangire msanga kukula mutanthauza kuti inuyo pano mumathandizanso mankhwala olera kuti munthu ngati angafune kuti asatenge pathupi mwa msanga Mhm. mmathanso kuthandiza zimene mmampatsa ehe Eh, ufuna zaka zingati ayi mwakuti umpatsa nimatenga wani two kani ni zaka ziwiri akutha zaka ziwiri ehe kani zaka zitatu um- umponyera katatu mpaka malire ake afike pa tsiku lake kungomwa mankhwala aja basi aja Koma wena si- umati zingwe ndi zingwe yayi sadaphuluzeko munthu woti anabwira mankhwala a zaka ziwiri mwezi kuti pomakatha chaka chimodzi akuti mimba atu kuno mayi nayere mudati zitenga zaka ziwiri ayi singamve koma mono ufulu wako ukamadzasemba ufulu Eh. akamadzathokoza kuti zikomo nafikapo pamalo pachitsano ndifuna kubereka nkhani ndimeneyo mwakamba zoti munthu mwina amatha kumuthandiza mankhwala oti mwina atenge kaya chaka chimodzi kaya ziwiri malinga ndi mmene wasankhira kuti asabereke nanga wina woti wanena kuti a ineyo uchembere wanga ndiona kuti ndinachita kokwanira ndisiyirepo pompano mmathandizanso zimenezo mmapereka timankhwala kesi nkati ndimpatse kuti kusamba kokha azisamba koma samakhala osasamba ayi chifukwa akakhala osamasamba eh, amadwaladwala pafupipafupi mimba imatupa ndi ndimampatsa mankhwala oti alekeretu azikhala alili moyo wake wonse nkusamba komwe kulekeke kusamba komwe kulekeke banja lokalizirani Lizipitira. liziyenda mmampatsa nanga kwa abambo kwa bambo woti anena kuti ayi ineyo basi ndikufuna kuti ndisiye kubereka Ah, bambo kutheka manje. Sizinatheke kwa bambo ayi. Chifukwa bambo ndiye mpumulo wake kwa zimayi. Moyo wake uli kumene koko koma kulezesa mkazi uyo. Eh.